pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri The DC Presidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyenda pakati Sindimanyengerera wina aliyense, ndipo izi sindimapangira kuti ndipeze kakobiri kuti ndidyere. Ine ndimakondwera ndi zimene Mulungu wandipasa. Ine sindimakhala wa dpp masana, dpp yo ikalephera ndikuzakhala wa mcp, kapena ndikukakhala wa mcp mamawa, mcp yo ikalephera ndikuzakhala wa dpp, kapena iyayi kuzakhala wa pp, kapena wa aford. Ine ndilibe chipani. ndipo ndikamuona munthu akupanga zimenezi ndimamvera chisoni mu zina la activism pali anthu ena ofoyira kwambiri amene sakuziwa chimene akupanga amangogwira ntchitozi chifukwa akungofuna kulankhula but this is the voice of reason kuwayimirira amalawi kuwatengera nkhani zenizeni lero ndikuziwa kuti nkhani zimene ziti ndinene ine ambiri zikunyasani kwambiri Koma ine ndimakondwera kwambiri zikamakunyasa choncho, ndipo ndimaziwa kuti pali anthu ambiri amene amakondwera ndi zimene ine ndimapanga, ndipo womunyasayo zimunyase komanso wokondwera akondwere. Lero ndiyamba ndi ku polisi kumulirira wa polisi junior, junior police officer, amene ndi wophunzira bwino, amene ali ndi experience training, koma mukaiyang'ana salary yake ndi salary yomvesa chisoni. mavuto ambiri amene akukumana ndi apolisi osiyanasiyana kuphedwa mkati ndipo akaphedwa choncho palibe amene amanena olo mabungwe amangozisiya masiviliani atenga mphamvu kuwapha apolisi kuwamenya apolisi kuwazuza apolisi komanso mavuto osiyanasiyana amene akukumana ndi apolisi tikufuna tiyalirire lero komanso tikachoka pamenepo Tikamulirira munthu wa ku Msanje ndi ku Chikwawa amene anakumana ndi mavuto a namondwe koma padakali panope adakalibe pa camp ndipo anthu akuvutika kwambiri kupanda Bushiri Shepherd Bushiri sindikudziwa kuti anthu amenewa ali moyo koma timuyamike Shepherd Bushiri ujayo anagwira ntchito yotamandika koma nzomvesa chisoni kunena kuti Anthu amene anakumana ndi namondwe wa Ana komanso Freddy adakazunzikabe ena alibe nyumba, ena alibe pokhala ndipo ena alibe zakudya ku Msanje ndi ku Chikwawa. Komanso tikachoka kumeneko tipita ku local government. kumene tiyang'ane kwambiri uh, kuwayamikira aminista ben phiri uh, pa nkhani imene yapanga yonena kuti cdf iziyendesedwa limodzi ndi a acb a acb aziyendesa nawo thumba limene la cdf koma tisanakutambasulireni nkhani zonsezi tikufuna tiwayamikire anduna za malo achimwemwe chipungu komanso homeland security minister awawa a peter mukhito amene anena kuti pasanathe 14 days amene anatenga malo mopanda ndondomeko amene analanda malo a eni ake mopanda kusatira malamulo malo amenewo abwezedwe Iyi ni nkhani yokondweresa kwambiri makamaka kwa anthu osauka chifukwa alipo antongwe-tongwe ena a mu mcp amene anavala mphamvu kwambiri kuwalanda anthu malo popanda anthu ajawo kusatira ndondomeko, kuwalanda anthu malo chifukwa cha mphamvu zovala, kuwalanda anthu malo osauka osawalakwira china chilichonse. Aliponso antongwe-tongwe ena ake achinyamata ena amenenso avala mphamvu mu chipani chimenechi cha dpp amenenso ak- akupita naalanda malo mu taunimu tapitani inu ku malangalanga mukaone nyumba zimene z- zamangidwa kumeneko mosasatira malamulo mu boma lija la mcp tapitani kuja kumatchedwa msewu opita ku likuni apo pa mzimbi uh, uh, secondary school kapena pa waterboard mukaonenso pamenepo anyamata a dpp ena ozimva mphamvu omafuna azikhala ngati iwo ndi purezidenti kapena maministers mukaone malo amene alandidwa pamenepo choncho ine zandisangalasa ndikuthokozeni inu maministers awiri amene mwachita kunena kuti mukufuna apolisi alowerere amange wina aliyense mosayang'ana chipani chimene akuchokera that's the malawi we want ziko ilili tikuyenera kuti aliyense azisatira malamulo ngati munthu sasatira malamulo akuyenera kuti lamulo likampeze mchitidwe umene wonena wosiyirira achinyamata a muzipani kuti azilanda malo a anthu mchitidwe umene utheretu chifukwa siku lina nkhani imeneyi ya malo izayambisa nkhondo ngati kuli nkhani ya sensitive imene anthu akudandaula nayo ngakhale m'mamizimu mafumu ena kumalanda malo ndiponso is- nkhani imene isathere pompo iya nkhani ya maloyi musangoyang'ana achipani okha komanso mupite ku mabungwe mupite ku makampani mupite ku anthu osiyanasiyana amene akuoneka ngati ndi andalama amanka nalanda anthu osauka malo awo komanso nkhani imeneyi ifike ku maesteti aku mulanje esteti ya ku thyolo maesteti ya ku luwalazi esteti ku nkhata bay kumene kuso amwenye ndi azungu pulasinso anakude akuzunza anthu osauka anthu okuda amalawi osalakwa kumalanda malo awo izizi muziyang'anire kwambiri inu anduna komanso musasiyire pompo iyayi palinso a army ena osamalika anakalanda anthu kujeni ku kasasire uko malo komanso ena anapita pakana ku chitipa ndikukalanda anthu malo komanso ena aboma anapita ndikukalanda anthu malo ku dowa pa boma ndikunena kuti afuna amangepo chani amangepo chipatala pakana lero chipatalacho sichinamangidwe anthu sanapatsidwe compensation ndipo anthu pakana lero akusowa kolima nkhani zimenezi osazisekerera anduna and izi musayang'anire za ndale mungoyenda pa chilungamo anthu akuzunzika koopsa ku maestate a mulanje ndi thyolo anthu akuzunzika kwambiri ndi amwenye ochokera ku luwalazi estate anthu akuzunzika kwambiri ku kasasire andi nkhani imeneyi ikufunika iunikidwe bwinobwino andi ndikuthokozeni nditamva kunena kuti munapangisa press conference yonena kuti antongwetongwe amene alanda malo mu lilongwemu alanda malo ku blantyre ena amafika pomatenga zikwanje kumakalowa ku area 10 ku area 12 kuwapeza anthu malo awo ndi kuwalanda malo amenewo abwezedwe even mu malo amene ndi aboma mukapita kaya mu, mu mzinda wa lilongwe onse amene anatengedwa mosasatira ndondomeko kaya pali nyumba kaya pali shopu zonsezo zilandidwe zigumulidwe uchisiru wangati umenewo utheretu ndikuthokozeni kwambiri inu anduna posayang'ana nkhope kuti ndi ya ndani posayang'ana kuti uyu aku- a- ali ku chipani chanji koma ngati analamu- analakwira lamulo lamulo likuyenera ligwire ntchito m'malawi munomo musamangokhala zinthu zachisawawa even ku mafumu kuso mufikeko komanso pali anthu ena apa banja amalanda ana osauka katundu wawo zimenezinso lamulo limenelo liyapeze lero nkhani yathu yoyamba tikufuna ndimulirire wapolisi amene akukumana ndi mikwingwirima yoopsa apolisitunso ndi anthunso ngati ife koma mmene anthu amachitira portray kunjako apolisi amatengedwa ngati ndi agalu komanso kuti samamva kupweteka kuli mchitidwe wina umene ukuchitika slowly it is killing police mchitidwe omafuna ma civilians kumavala mphamvu kuposa apolisi kumavala mphamvu kuposa malamulo pakana kumaphedwa apolisi aja even a army kumaphedwa koma kuona mabungwe sakunenapo kanthu kena kalikonse izizi ndizokhumudwisa kwambiri kunena kuti men in uniform akuzunzika monga mmene waphedwera wapolisi uja ku Dedza kuja koma mabungwe ali phee koma akanakhala kuti wapolisiyo ndi amene wa- mwangozi wapha munthu mukanaona mmene anthu akanatukwanira apolisitu awa tiku- amene tikunena kuti akulandira salale yawo yochepa 280,000 yomweyo adulidwepo msonkho yomweyo apitise ana ku sukulu yomweyo alipire renti yomweyo adyese family yomweyo adyese extended family ndizomvesa chisoni kunena kuti in general tinene kuti ma civil servants masalale awo ndi ochepa inu mabwana akumipando mukamapanga malamulo anu mukamayang'ana zina ndi zina mukayang'anirenso nkhani ya masalale kunena kuti kodi ndi moyo wa lero 200 ndiyogwira that is why mwina mmalo ambiri kuli chisawawa kuli chisawawa chifukwa choti anthu akufunafuna zinthu zabwino koma akulephera kuzitani akulephera kuzipeza sangakhale ma professionals sangakhale anthu ogwira ntchito molimbika Ngati ma salaries awo ndi ochepa and ku police kuli nkhanza zoopsa nkhaza even olo wa police kuti amu amusamuse pa transfer akumusamusa chigalimoto chijacho chimanyamula akaidi ku maula chija chimanyamula akaidi ku, ku, ku zomba chimanyamula akaidi ku chichiri chijacho kunyamula chimene chijacho katundu ndi ana mopanda mawindo chinthu chotentha ngati chimene chijacho mukanakhala ndi manyazi kunena kuti pena pake muziyaganizira apolisi inuyo zoona mukatenge ndithu wa polisi ndi anache ndi nkazache kuwayika mu chigalimoto chimenechi bola mukananena kuti mwangoyikamo katundu chabe anthu ndikuwapasa kakosta kuwapasa magalimoto inu ku polisi kuli magalimoto ambirimbiri muziganizira kodi muli inuyo mabwana munthu kukutengani kukupasani kukuyikani mu chigalimoto chimene chijacho chimene chija chimakhala ngati sero chijacho kukunyamulani ulendo wochokera ku Salima monga mmene anyamulira ena kukasiya ku lilongwe ena kuchoka ku lilongwe kukasiya ku blantyre ena blantyre kukasiya ku mzuzu ndi kuzunza kwenikweni apolisi akuzunzika koopsa andi ziko linayenera kumalemekeza kale lija timalemekeza men in uniform andi leroli sizikuyenda ngati kale nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi ya anthu amene akuvutika ku Nsanje ku Nsanje komanso ku chikwawa anthu amene ana- anapezedwa ndi namondwe wa fredi komanso ana anthu amene ajawo akuzunzika koopsa makamaka aku Nsanje nyumba alibe chakudya alibe mabizinesi alibe and kunatuluka ndalama za nkhaninkhani zimene ankanena kuti anthu amenewa amangiridwa nyumba ena apasidwa ndalama azipanga mabizinesi koma as we talk now anthu alibe china chilichonse zakudya kulibe ndalama zinabedwa aliyense kumene kokondwa nkwawo nkwawo and kuli mchitidwe wa nkhanza kuopsa m'bomamo kumene anthu akuluakulu akumaba ndalama za anthu ngati amenewawa ndikumapangira zofuna zawo ndikumalemera Tinayenera anthu tizikondana kwambiri ngati ife tonse ndife a Malawi. Tizikondana wina ndi nzache chifukwa mavuto amene akumana ndi anthu lero mawa azakhala ndi iweyo. So ndikufuna ndililire anthu amenewa amene ndi aku Nsanje komanso ku Chikwawa amene anakumana ndi mavuto a Namondwe koma padakali panopa palibe chithandizo china chilichonse chimene akupasidwa anthu amenewa mmenenso akuvutikira anthu akulikoma ndi chizumulu island anthu amenewawanso nawonso akukumana ndi mavuto koma sanalandire chithandizo china chilichonse pakana lero nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi akuja kumatchedwa ku local government choyambirira tiwathokoze a ben phiri poyika malamulo okhwima ku nkhani ya cdf kunena kuti pakuyenera kuti cdf imeneyi ya 5 biliyoni pa constituency iyi iziyendesedwanso limodzi ndi acb iyi ni nkhani yokoma kwambiri chifukwa ngati kuliso malo kumene kukubedwa ndalama ndiye ndi ku ma assemblies monga mmene ilili nkhani ya revenue ngati kuli anthu amene akulemera koopsa amene akumanga maloji amene akugula zinthu zosiyanasiyana kumanga nyumba za lendi ndi anthu ogwira ntchito mma district councils and ogwira ntchito mma ma ujeni ma, a- ma assemblies osiyanasiyana anthu a mma lilongwe city assembly blantyre city assembly Zomba, Mzuzu komanso ma district assembly kuli mchitidwe wa chinyengo. Ena anafika saizi yomapanga ma lisiti yawo wawo ndikumatolera. Mukakhala mu Lilongwe mavenda aja amathamangitsidwa kuti asamagulitse zinthu, masiku ano akungowapeza akungowatchula nayi yache kungowapasa kena kache basi anthu amenewa amakhala kuti ali ndi ufulu womapanga ma businesses awo. So nkhani imeneyi ya ujeni ya ya CDF ndi nkhani yabwino kwambiri chifukwa ichepesa katangale amene amapangidwa ndi ndalama zimenezizi chifukwa ndalama za nkhaninkhani zikubedwa Nga- ndalama za nkhaninkhani zikugwiritsidwa ntchito mosayenera choncho munayenera kumakhansoku nkhani imeneyiyi ya acb ipitenso ikayang'ane revenue ya pakhanso muziyisatira malipoti azioneka kuti kodi Eh, lisiti namba chakuti chakuti linayenda bwanji even ma market masters akuyeneranso aziunikidwa kumpeza market master ndithu ali ndi lojitu market master ali ndi ma- maminibus izizi zikuchitika zachinyengo m'misika mwathu msika wa blantyre msika wa limbe msika wa zomba mangochi lilongwe mukuchitika katangale oopsa kwambiri panayenera kuti inu anduna mupangepo kanthu koma mukuziwa anduna kuti ku unduna wanuko mukuyeneranso mukamapanga transfer ma dc muziwapanga transfer mutaalembera makalata komanso mandondomeko zonse mutazisiya apo Ndikunena izi chifukwa DC wa ku Salima adakalibe ku Salima konko mnyumba yomweyo komanso akuyendera galimoto pomwe DC wa nyuwaniyo akukhala ku rest house akumayenda nthawi zina pa njinga alibe galimoto. Galimoto imene anamuchitira asaini inachitidwa allocated kuti azikwera DC. akukwera ndi dc wakale kusonyeza kuti ndondomeko yochitira transifa anthuwa simunayiyendese bwino zosatira zake mmabweresa ngati mkangano pakati pa anthu amene sanalakwirane wina kulowa mu ofesi momo 2 minutes akatuluka kuti apite ku toilet akupeza nzacheso akhalanso pa mpando pompo muzapha atu anthu muzapha anthu anthu kunja kuno anthu ena ndi okhwima anthu ena ndi amasenga akhoza kumpweteka anzawo izizizi Tiyeni a Malawi kapena akuluakulu ma authorities mukamapanga zinthu zanu muziyendesa mwa ndondomeko osakhala uve umene ukuchitika ku ujeni ku salima uku DC kukakamira chigalimoto cha u DC akuyenda nacho akunena kuti sanampase kalata sanamutumizire galimoto yozamunyamula sanamuuze kuti akupita kuti pakana DC wanyuwani ndikubwera koma DC uja akulephera kulowa mu office akuyenda pa galimoto zokuti si galimoto za official izizi these are not, this is not an, this is not acceptable in a democratic disposition of governance munayenera kuti musinthe zinthu zanu mukuyenera kuti mu, muyang'anire zinthu zina ndi zina mmene mukuyendesera boma bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa kodi mukuziwa kuti kulimbuli kumulanje Anthu sanagulebe fetereza osika mtengo ndipo sikumulanje kokha komanso madera ambiri.
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri